aw ni tile aw ni sagoma maa mun sɔrɔ bɛ fɛn mun la k'u ni ɲanguma nɛgɛ karafe an bɛ kanubaa jɛkulu fo sanga ni waati k'u ni ce lamɛnni na nɛgɛ karafe maa si kungo dan tɛ Ala ne bɛ deli kungo min bɛ di anw ma a kɛ kungo ɲuman ye min min n'an bɛ se ka an yɛrɛ bɔ a la o kungo da an kun ala kana doni da an kun doni min an tɛ se ka an yɛrɛ jigin a la fiye fiye fiyewu bamanan yɛrɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ komini gale komini filanan komini sabanan naaninan duurunan wɔɔrɔnan tɛmɛtigiw lamɛntigi aw ni su n'an ye bamakɔ fo safo dugu ye tan ni naani ye dugutigi ni alimami dugudenw k'u ni su ne karafe ne faso fasokaw ani su fasomugu cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔ ani su fasomugu ko morikaw ni su jawarakaw ni su aa sa bɛ folikan ni su wulakaw ani su fasomugu so fila ani su kɔri basi ko tɛ aw la tamaninkaw ani su jaratigi tɔgɔ la ne bɛnkɛ bɛ pɛnjiribugu a tɔgɔ jula jamu ye jara ye k'a ni su fasomugukaw ni su wolodugukaw ni su an bɛ banbakaw fo ne terikɛ fa bɛ yen koniba tarawele ka bɔ banba banba cɛ ni muso k'u ni su adama tarawele bɛ yen k'a ni su banba dugutigi ni su banba kulubali ne karafe an bɛna janɛgɛbugu la karamɔgɔ bakari bɛ yen tarawele ba koma k'a ni su bayini fa adama fa kalandenw karamɔgɔ maaw jatigi maaw jigi bakari tarawele su i ni ka denbaya kɔri fɛn t'i la ko sikɔrɔ ni garan k'u ni su an bɛna dɔnkɛbugu n terikɛ bɛ yen bakari tarawele fana bɛ yen k'a ni su a n'a ka cɛkɔrɔba mɔnzɔn a bɛ yen ka fara kɔrɔ kan ani dɔgɔ k'u ni su dɔnkɛbugu Seruwakaw fɛ ba kulubali bɛ yen k'a ni su a n'a ka denbaya yonkurunin bɛ dɔɲuman k'a ni su nɛgɛ karafe tansakaw fɛ cɛkɔrɔba n'a ka denbaya k'u ni su ala ni anw dakan de koyi an bɛna torolo kɔnɔ ɲare bɛ yen bajiba jabeli k'a ni su a n'a ka denbaya ka ɲare isa ɲare kɔri fɛn t'i la

Bi nɛgɛ karafe foli badabada an b'a di kanubaa cɛman ni musoman ma denmisɛnnin fɔ madɔ bi ye sibiri ye san ba fila ani mugan deux mille vingt o kalo filanan min n'an k'a ma ko feburuye kalo o tile gale yɛrɛ bi ye ka bɛn farafinkalo tile mugan ni duuru ma jate farafinkalo tile duuru ɔ kalo min ni an k'a ma ko arajaba makɔnɔ o tile duuru ka bɛn o ma cɔyi da bi baara filɛ nin ye bi su na nɛgɛ karafe dramani ye safo dara da ni dɔgɔkɛ sun dɔw banna ka ban parce que n ye min fɔ ala ala k' a sɔnna ne ye min ɲini ala fɛ ala ko ne sɔnna ko madu ye min fɔ ne ye n m'a kɛ dara ye wa n b'a ɲini ala fɛ a ka teliya joona ɔwɔ baw n'i ye maa deli ko nin di yan o b'a sago kɛ nka ni ala de ala b'a d'i ma ala n di kuma fɔ su in na dɛ n ye min f'i ye ni ŋ e b'a dɔn tɛmɛ ne yɛrɛ kan e de ye ne da e de bɛ ne faga n ye min f'i ye ala k'o teliya joona joona e de bɛ se k'a teliya joona cɛ tɛ se muso tɛ se e de bɛ se dara ni ce e tarawele den tɛ bɛɛ t'i fa bɔ i fa ɲɔgɔn bɔ fa ɲɔgɔn bɔ den man ca bilen den dɔw t'u fa ɲɔgɔn bɔ den b'a fa ɲɔgɔn bɔ den man ca bilen tarawele ɛ baw ɲuman ye ɲuman de ye juguman ye juguman ye dara n'i k'i bɛ sofala tilen i b'a kari ahɔ n'i k'i bɛ ɲintin san i b'a dɔn k'i y'a san ni wo de ye siga t'o la dɛ n'i sɔnna k'i bɛ ɲintin san ka baara kɛ n'a ye i b'a san ni wo de ye datu n'i ko i b'a fɛn finman bɛɛ bɔ o la datu ko bɛ ban ɲuman de ye ɲuman ye juguman ye juguman ye ɲuman tɛ juguman sɔrɔ juguman tɛ ɲuman sɔrɔ n'i ye ɲuman kɛlen ka juguman sɔrɔ o ye hors-jeu ye fɛn min kɛra ni Ala m'a latigɛ kɔni Ala ni ce kuma gama ni maja bamanan ne ye fazkan ye n sigiyɔrɔ jamusabugu ye nin waati na n bɛ n sigiɲɔgɔn fo k'u ni su ka barika da musokɔrɔba cɛkɔrɔba k'u ni su maa minnu bɛ n'u y'an kɔn cɛn so n'o an masaw ye ka dugawu k'u ye ala k'u dayɔrɔ nɛɛma minnu bɛ nkalon so ka dugawu k'u ye ala k'u sɔn si ni kɛnɛya la ala k'u sɔn hakili ɲuman na ka ɲɛma fo k'u ni su zan i ni su i jara fɔ jumanzana a b'u ni su jamusabugu saka i ni su hɛrɛmakɔnɔ radio barika bɛɛ fo k'u ni su, radio ye bɛn FM ye foyi tɛ bɛn bɔ, an bɛ jamana sugunin kɔrɔn yanfan cɛ nɛgɛjuru ye kelen, mugan, bi wolonwula ani kelen, bi saba ni seegin, bi saba ni seegin, fiɲɛ tuguda seegin fila tomi o ye saba ye, jɛmukan man di jama kunko don, Dra a ye nɛgɛjuru labɛn ne bɛ aw deli lamɛnbaaw n b'aw deli a ye lamɛnni kɛ bi, n b'a ɲini aw fɛ a ka lamɛnni kɛ kuma min bɛ n da kɔnɔ aw k'a lamɛn ka ɲini aw fɛ bonya ni karama kɔnɔ wa n b'a ɲini aw fɛ n bɛna babu min bɔ ni cɛ o cɛ ye kuma fɔ min man ɲi n m'a tigɛ o tigi la n ma sigi cɛnni kama dɛ ne kun ye ɲɛni de ye a bɛ ɲɛ cogo min na dɔrɔn kuma n'o cɛ ye an dɔw bɛɛ bɛ kan ka jɔn na n k'a sɛbɛn a kan an ka taa.

nɛgɛ karafe jigi ye min mori fo k'a ni su ja terikɛ k'a ni su sunɔgɔla ka duniya ye dara ne bɛ to ka miiri maa dɔw la n ko wara n y'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ ni a ban ne tɛ baw baw hɔrɔnya de ye layidu ye dara hɔrɔnya layidu ani dalakan ni kɛwale n'o kelen y'i jɛ hɔrɔnya tɛ dafa fiyewu dara fɛn bɛ ne da kɔnɔ bi su in na lamɛnbaaw a lamɛnni kɛ dɛ kuma de ka bon ni kuma fɔla ye kuma si ka ca n'a fɔbaa ye dara ne kɔnɔ ganna n ma fɛn kɔni n'u jamusabugu sigi la n'o ye anw sigila jamusabugu dara anw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan jamusabugu cɛ ni muso fo fɛn ka du bɛ an farala ɲɔgɔn kan ko ka jamusabugu ka redressement kɛ jamusabugu ka sira bɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma walasa an ka sigi kɛ ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn tɔɔrɔ walasa dɔ kana pan dɔ ka du kunna ka taa ka so an y'o boloda jamusabugu ka bala konare wele ka na sigi kɛnɛ kan ka ɲɛfɔli k'a ye a sɔnna ka layidu di an ma a ko n bɛ baara in kɛ aw ye mɛ n t'a kɛ fo n ka taa mɛri la a wulila a taara mɛri la mɛri y'a jira ko jamusabugu ko titiri don ko mɛ maa tɔgɔ t'a kan jamana ta don a a ko faso ma a ye a lajɛ ka yɔrɔ in di safo mɛri ma walasa an ka baara in kɛ u ye yɔrɔ ta k'a affecter mɛri ma mɛri sɔnna ka yɔrɔ in minɛ k'a jira anw na ko du o du bɛ jamusabugu ka i ka du papiye nimɔrɔ sɔrɔ k'u ka waa bi saba sara an k'o tɛ baasi ye ko bala ko ale ka baara bɛ kɛ waa wolonwula ni kɛmɛ duuru duuru du kelen o du kelen waa wolonwula ni kɛmɛ duuru pour i ka sira sɔrɔ an k'o tɛ baasi ye an kɔntanna ka wari ninnu sara saracogo la ka wari sara fo an bɛna kɛlɛ kɛ wari sarayɔrɔ la pour que sira bɛ se ka bɔ cogo min na dara an kɔntanna ka wari sara jamusabugu sigi la pour que sira ka bɔ nka an bɛna mun ye sisan dara sira minnu bɔra olu datugura tuguni an ka kan ka don sira min fɛ ka taa an ka so kɔnɔ o bɛɛ datugura neti sira yɛrɛ tɛ jamusabugu bilen wari dun sarala mɛri sigilen ɲɛ bɛ aw na komisɔn ɲɛ bɛ a la maa si ma maa si wele k'a fɔ an ka kuma sira ko in kan baara wala a ɲɛna wa a ma ɲɛ wa ne ko baara nafa kɛra jumɛn ye jamusabugukaw fo ka du jamusabugukaw de ma baara nafa kɛra fɛn jumɛn ye n b'a ɲini aw fɛ maa kana maa tɔgɔ fɔ dɛ karisa nin kɛ ne t'o kɔ karisa ye nin kɛ ne t'o kɔ ne b'a fɛ aw ka kuma ne fɛ a bɛ ɲɛ cogo min na dɛ o ka ɲɛfɔ jama ye walasa maaw ni ka lafiya bawo niw degunnen bɛ bi cogo min na ala de b'a dɔn du sira bɛ mɛtiri duuru cinq mètres wala six mètres e ka du donda six mètres mɔbili bɛ se ka jɔ da la wa kari b'i bolo mini mɛ n'olu bɔra sira ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka siraw bɔ walasa an ka lafiya sɔrɔ an ka du kɔnɔ donni na n'o ye diɲɛ waatinin kɛyɔrɔnin ye waati man jan diɲɛ yɛrɛ ba man an ye sira minnu di dɔw bɛ k'u ka sira jɔ a dan na nka dɔw y'u ka so ci a dan fɛ yɔrɔ min u y'o yɔrɔ ci ka so jɔ bɛn n'o yɔrɔ ye dɔw ka misiri ci misiri k'a ci walahi e mɛtiri dɔrɔn taara misiri la wala sɛnkanti a tigi ka misiri ci k'a bɔ da fɛ ne tɛ maa tɔgɔ fɔ nka bɛɛ b'a dɔn i place ye jamusabugu sigi la donc bi ne kɔnɔ gannen don ne b'a fɛ ka kanubaw ɲininka jamusabugukaw k'u ɲininka minnu ka du bɛ k'u ɲininka hakili min ma k'u fɛ walasa baara bɛ ɲɛ cogo min an ka jɛ ka ɲɔgɔn bilasira n'o ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye n'o tɛ ko gɛlɛn bɛ bi dɛ a gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ an an bɛna an kɔrɔta an jɔyɔrɔ min na n de ye nin ye bi su na arajo BFM don jama kunko don ne kunko tɛ ne kelen kunko tɛ ne kɔni bɛ yan mɛ ne kelen kunko tɛ du min bɛ jamusabugu a ka ca du ba kelen ye wa nin du kelen o kelen bɛɛ waa wolonwula ni kɛmɛ duuru sara ka tila ka waa bi saba saba sara mɛri la nka siraw ma bɔ dɛ papiye yɛrɛ ma sɔrɔ ko de bɛ cogo di o ko cogo di bonya ni karama don dɛ daraɲini kan de ye nin ye bi su na hakilina min ma kɛ aw fɛ an ka ɲɔgɔn bilasira n b'o de kɔ bi su na kɛlɛ ko tɛ wɔyɔ ko tɛ kuma filɛ duman de an ka taa mugan bi wolonwula ni kelen bi saba ni segin bi saba ni segin BFM Nɛgɛ karafe n'an ma kuma an kuma kuma kuma tɛ foyi ɲɛ kuma fɔ a fɔ waati n'i ma kuma fɔ a fɔ waati n'a tɛna di ko ɲa bilen jamusabugukaw aw ni su jamusa ɲare min bɔra sikɔrɔ ka na dugu sigi ko jamusabugu n kan b'o sigi bɔnda ma k'aw ni su jamusa ɲare a bɔra sikɔrɔ ka na yɔrɔ sigi k'a tɔgɔ da ko jamusa ka buguda ɔ an sera buguda min na o ko o kunko don maa fɔlɔ nalen don aw ni su asalamu alekum walekum salamu aw ni su karamɔgɔ basi foyi tɛ yen

A faamuyara kojugu ne nana bila kuma na sisan tuma min an ko jamusabugu redressement an bɛnna a kan ka sira bɔ jamusabugu dutigi bɛɛ sɔnna an ko ni a bɔra min da kan i ka jɛn n'o ye sira ka bɔ walasa an ka don an ka du kɔnɔ lafiya kɔnɔ ɔ bɛnkan kɛra o ye an y'a jira fɔlɔ lotissement wari k'o sara waa wolonwula ni kɛmɛ duuru i bɛ laban ka taa waa bi saba sara mairie la walasa du ka k'i ta ye maa ye nin wari bɛɛ sara ka tila dɔw y'u ta ci ka sira bila min dira u ma u y'a da o da fɛ nka dɔw y'u ta jɔ a jɔyɔrɔ kɔrɔ u ma sɔn k'o yɔrɔ ci wa sira yɛrɛ ma sɔrɔ Jamusa sira tɛ Jamusabugu sira tɛ yen ɔnhɔn tabarikala

K'i ka sabali k'i ko filanan dɔɔnin i ye jateminɛ kɛ arajo yɔrɔ yɛrɛ redressement ni bi cɛ san san fila bɛ n'a ma caya n'o ye bɛrɛ t'a jɔ la bilen dɛ an ka kɛ san fila ni bɔ bɔ bamanan quartier quartier marakaw dɔ ka chantier bɛ ne yɛrɛ bolo yɛrɛ fo n ka don mɔgɔw de ka du kɔnɔ ka yafa deli k'u ye u ka minɛnw wuli mobili ka tɛmɛ a ma gɛlɛya sa wa bon yɔrɔ minnu ka kan ka Ni a sɔrɔla ko sira don yɛrɛ ka se ma kibaruya mɛn sira si tɛ yen i bɛ se k'i bolo sin sira ma ko nin ye carré kɔnɔna ye donc bamanan ye fɛnba ye u gɛlɛyara kojugu gɛlɛyara kojugu Safo Safo dugu tan ni naani na Jamusabugu de ni mɔgɔw ka sɔrɔ a bɛ a tɛ wuli fiyewu Nri sera ka baara dɔ kɛ jamubugu la hali b'ama dɔn minnu bɛ bɔ ka na don jamubugu ka tɛmɛ ka taa y'ale yɛrɛ tɔgɔjan n'a sankɔrɔta don siga foyi t'o la
nka n'a fɔra ka mɔgɔ yɛrɛ donda yɛrɛ foyi min bɛ yɛrɛ ka bɔ niri ka bɔ n ye sirate baara ten o ɲɛ de kɛ cogo dɔ la a gɛlɛyayara

O bɛ ci wa? Mais aw ma se k'a fɔ a ɲɛna ko a ka un mètre in bila wa? Ne cɛ ne ne taara ne yɛrɛ taara cɛ la n k'a ka baara jɔ a ko ale yɛrɛ de taara mairie la ka wari di mairie mairie mɔgɔw ma ani geometres ni urbanisme mɔgɔw nana ka na yɔrɔ fara ale ka yɔrɔ kan. Alahu akibaru. I bɛ se k'a kɛ cogo di bamanan? Alahu akibaru. Alahu akibaru. Bon n'a fɔra k'a fɔ ko ɔ hali an ka kaburu don o don na anw ka armutari armutari an bamuso don a banna Numubugu la. Unhun. Bamanan b'a f'i ɲɛna ne yɛrɛ maloyara yen o don kabako de don, han, nin jamakulu in nana ka na tɛmɛ Numubugu duba yɛrɛ de kɔnɔ ka duba cɛ ci ka na tɛmɛ misiri fɛ musow sigilen bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen parce que sira tɛ yen, an jamakulu nana ka na du cɛ ci ka taa don kaburu la an seginna o du u ka duba fana fɛ tuguni parce que sira tɛ yen, mais bamanan nin ye maloko ye, maloko dan don Kaw kun b'a fɔ ko ba tɛ tɛmɛ u ka du fɛ, aa a tun bɛ su taabolo de kɛ, an tun b'a kɛ cogo di, aw tun bɛ su taabolo kɛ siɲɛ kelen, mais o kɛra hɔrɔn ye, o ye tiɲɛ ye, an ni jamakulu tɛmɛna maa kelen tɛ yen min kumana, hunn, donc an bɛ Mumubulakaw ninnu fo o la kosɛbɛ, nin ye tiɲɛ ye, hali ni maa min fɔ ko ne b'u fo, o ye tiɲɛ ye Sumuni, donc an b'a fɔ mairie ye, unhun, ɛ n mɛɛnna an b'a deli Ala kama a ka se ka solution dɔ kɛ, sira kan ka bɔ ka sira ninnu bɔ minnu bɛ la minnu la u ka so an ba su don an da kosɛbɛsɛbɛ o ko bɛ diya yesɛbɛ ni ala sɔnna sumana tulo n'an taara kanu bamanan yɛrɛ fa ka kari bɛ jɔ don a bɛ gɛlɛya ko sɔn bon ni ma dɔw k' ka ci mankan la mankan la a tɛ taa mankan kɔ fiyewu Mais k'u ka sabali, o ye tiɲɛ ye, n'i taara yɔrɔ la ko nin ye sira ye u b'a fɔ ko a yɔrɔ cira wa? A yira an na ko a cira wa? N'i ko ne ka du ye sira ye min ma bɔ a la i b'a ye, o ye tiɲɛ ye, bon ne kɔni ne kɔni ne b'a fɔ jama ye, unhun, Safo dugu tan ani naani u k'a fɔ mairie ye, unhun, ni baara o baara daminɛna u k'a da u k'a laban siɲɛ kelen, anw minnu filɛ n'an bɛ duguma, unhun, an taamana, unhun An bɛ fɛn caman don n koya sigi nka mali garante bɛ maa maa bolo dugu ko ka jamana in ka yan i ma ka mali dugu dugu ka fa maat yɛrɛya kɛ kuwa siiga fo tora sun nka an ka bɛnkan na ko ye maa ma ko yɔrɔ min tu tile la o ye yen sigi sun cɛ i o ye banna o ye yen tugu ye Jara zumana don an bɛ kɔni mɔgɔw dugu tan naani maa bɛ an b'a bila ɲɛna ko ye mara ye tuma jara kojugu ko cɛkɔrɔba ma ko yafa ma a diyara ala ka ɲɔgɔn ne kɛra fɛ yen tuma ni sumaworo damusabugu la an b'a fɔ ka ni ci k' la k'a sɔrɔ a ba cɛ bilasa cɛ tata cɛ mara cɛ ka ni su k' la ka ɲɔgɔn ye ne kɛra fɛ yen jamumu ejsima de g min sira yɛrɛ tɛbi sira min bɔ min kan ka bɔ fɛ o sira bɛ jɔmɛ ka ban ɔ bɛɛ ɲɛ b'o jɔlen na maa tɛ ka kuma yɔrɔw jirala ko nin ye sira nin ye sira ye nka hali bi an tɔɔrɔ sira ye fan min fɛ n'i bɔra namasa danga fɛ k'i bɛ taa dugu k'i bɛ taa kɔ kɔnɔ sira yɛrɛ tɛ yen n'i bɔra jamana kɔnɔ fɛ sira tɛ fan si fɛ sira dun jirala an na ko nin ye sira ye nin ye dix mètres ye an bɛɛ y'a ye mais an y'a sɔrɔ u nan'a jɔ tuguni mais mun de kɛra Mɛri tɛ se ka wuli ka sira boli mun kama mɛ ne tɛ kuma caman n bɛ kuma di aw ma aw minnu sɔgɔlen bɛ BFM la an ka ɲɔgɔn bila sira bonya ni karama kɔnɔ maa kana juguman fɔ dɛ n b'a ɲini aw fɛ an ka taa bonya ni karama kɔnɔ alo nba i ni su nba somɔgɔw nba i tɔgɔ di i bɛ kuma la dɔɔni kuwa bulon

n'i y'a mɛn ko jamana jamana ka di sira de bɛ yen ni sira tɛ yen dugu ta tɛ yen n'i y'a jateminɛ jamusabugu yan sira minnu jirala anw na olu siraw bɛɛ labanna ka jɔ tuguni dɔ ka du kɔnɔ i bɛ sira boli taa bila dɔ ka du kɔnɔ cɔ i bɛ jɔ yen i tɛ taa yɔrɔ la bilen o caman jamusabugu yan i bɛ boli sira yɛrɛ fɛ a ɲuman ɲuman ka taa bila dɔ ka du kɔnɔ dɛrɛ i bɛ segin kɔ de sira yɛrɛ tɛ bilen mɛ min bɛ kɔfɛ a bɛ don a bɛ don a ka so kɔnɔ so dun bɛ kɔfɛ du bɛ kɔfɛ o tigi bɛ don cogo di mɛ f'an ka la ɲɔgɔn bolo fanga sigikun ye ka maaw bilasira de koyi Dara kuma bɛ aw bolo jama kunko don bamanan kunko tɛ ne kɔni bɛ k'a fɔ ne kunko tɛ an bɛɛ kunko don n'a ɲɛna an bɛɛ kunko don n'a tiɲɛna an bɛɛ kunko don n'an da su jeni k'u ɲimi u n'a kɛ dɔ ye dɛ n'an n'an ban ka don an ka du kɔnɔ awiyɔn tɛ maa min bolo yala gɛlɛya tɛ a bɛɛ ka cɛkɔrɔba ni maya u bɛ ala minɛ ka a ka du feere bawo sira tɛ yen awiyɔn si t'ale ye ko sa a gɛlɛya mana wa bon fo y'a sɔrɔ awiyɔn de bɛ tigɛ so dɔnku kanubajɛkulu an ka ɲɔgɔn bila sira bonya ni karama kɔnɔ ne b'o ɲini aw fɛ sa pour que sira ka bɔ jamusabugu ka kɛ dugu duman ye fo bɛɛ k'a fɔ ko yɔrɔ in diyara o ye anw yɛrɛ de sigibaa fɔlɔw ka hinɛ ka sira di ɲɔgɔn ma bonya ni karama kɔnɔ a ye weleli kɛ aw ka hakilina di mugan bi wolonwula ni kelen bi saba ni seegin bi saba ani seegin nɛgɛ karafe san fila baara kelen san fila baara kelen taara bɔra an ka taa ne bɛ mɛriw kɛrɛfɛ ne b'a ɲini aw fɛ ne ye mɛriba de ye walahi ne tɛ to yan

I bɛ moto boli ban ka t'i fili dɔ ka du kɔnɔ gadaw i bɛ jɔ yen a dun fɔra ko sira dɔ ka jigin mɛ a kɛra cogo di nɛgɛjuru b'aw ka bila la mugan bi wolonwula ni kelen bi saba ni seegin siɲɛ fila n'i y'o kɔri i bɛ ne sɔrɔ jama kunko don Jamusa Ɲare mɔdenw n'a denw k'u ni su jamusabugu la dugu tigiba a ye tɔgɔ min da tɔgɔ bɛnna ni dugu ye ne bɛna dugu in tɔgɔ ko ca sa anw yɛrɛ a bɛ nɛgɛ la a ni su Aw ni su Hamadi Jawara don ka bɔ Falaya sokɔrɔ la sogoro min bɔra ka kuma ne m'a tigi dɔn n bɛ foli k'a ye a ka a ye min fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye i k'i tɔgɔ di fɔlɔ nɛgɛ karafe n'i y'a mɛn duguba siraba ko don n'i ye cɛncɛn san k'i bɛ t'i ka so ni sira tɛ yen i bɛ taa ni cogo di bɛlɛ don ji don a bɛ taa cogo di n'i tɛna yɛlɛ san fɛ ka t'i ka so jagoya sira ka bɔ ye dɛ lamɛnbaa jɛkulu ne ma na kotigi ɲɛ na koyi ne nana aw de ye aw ni ne an ka jɛ ka ɲɔgɔn baro anw sigiyɔrɔ jamusabugu sigi gɛlɛyara bi koyi sira ko ye kuma in n b'a fɔ ka n jigi da ala kan n jigi tɛ maa kan ala kɔ dɛ ala de ye masa ye alo nɛgɛ kɛrɛfɛ sɛbɛ mana sɛbɛ ka kɛ tulon mana tulon ka kɛ aw denkɛ n'aw mɔden mori jara bamanan don ne ma na jɔyɔrɔ ɲini jamusabugu dɛ ne bɛ n dayɔrɔnin makaran n dayɔrɔnin dɔrɔn hali a man bon Heyi a ye a lajɛ a ka sira di ɲɔgɔn ma walasa an ka don u ka so kɔnɔ nɔgɔya kɔnɔ, aw ye, maa minnu sɔnna u ta ka ci olu sɔnna u ta ka ci dɔw ma sɔn u ta ka ci bɛɛ ɲɛ b'o la u bɛ ka sow jɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ foyi tɛ ka bɔ a la, aw ye, anw dun sɔnna anw ta ka ci ne yɛrɛ sɔnna n ta ka ci ne sɔnna ne ka du ka ci ne balimakɛ min y'a ta jɔ wala min ye dɔ fara a ta kan ka taa gunfɔ sira kan o ta ye jumɛn ye o tuma o ka fisa ni maa tɔ ye wa de b'an bɛɛ kunna k'an bɛɛ mara anw ma na kotigi na an nana ka fɔ ka bɛn nɛgɛnin kɛrɛfɛ ni fanga tɛ ni fanga bɔra a la ko fanga ka sen bɔ a la an bɛ sira di ɲɔgɔn ma jagoya la kana siga a la dɛ walima an bɛ sira bara ɲɔgɔn ɲɛ jagoya la la fanga sen bɔlen a la k'a to anw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ne kɔfɛ maa walayi n bɛ sira bara i ɲɛ i tɛ tɛmɛ ka taa so nka maa dɔ bɛ fanga kɔnɔ fanga min bɛ ne mara n bɛ sɔn kumakan ma ka sira bila lamɛnbaa jɛkulu aw ko cogo di de an kunko don an bɛɛ kunko don du o du bɛ jamusabugu n'i y'a jɛ a ka ca du ba mugan in bi bi du ba mugan nin kelen kelen bɛɛ wari sara hakilina di mugan bi wolonwula ni kelen bi saba ni seegin bi saba ani seegin nɛgɛ kɛrɛfɛ yen an bɛ foli di kanuba cɛman ni musoman ma denmisɛnnin maakɔrɔ ko fɔ kɔni man dɔn babu dɔ bɛ n'i y'a ta ka bin maa bɛ se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ yɔrɔnin kelen dɔrɔn ne bɛ kuma sigida de kan n'o ye jamusabugu ye jamusa ka buguda jamusa ɲare a bɛ cɛn so anw bɛ nkalonso yan k'a da ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ jamusa yɔrɔ di mɔgɔ ma fu la dɔw ma u ka du san a dir'u ma fu la jamusabugu yan fu nka jamusa sira minnu bɔ jamusa denkɛ y'a jira la kare wolo wolonwula a denkɛ de y'a jira la maɲa bɛ yan maɲare bɛ yan a ko mori ne ko hɔn a ko ne fa ye kare kare wolonwula kun filɛ a ko nin fɔ bamakɔ bilahi maɲa a ma sa fɔlɔ a ko bamanan sira min filɛ nin ye kare wolonwula ne fa de y'a bɔ sira kɛɲɛkafɛ côté la a ko n fa ka sira fo dugu kɔnɔ a kun bɛ fɔ dugu kɔnɔ a ko n'i ye plaki sira su a bɛna bin ne fa kare yan maɲa y'a fɔ ne ye maɲa ɲare bɛ yan mɛ ne nana yen o kare ko yɛrɛ bɛɛ bannen o kare yɛrɛ tɛ bilen mɛ a kɛra cogo di o kare tɛ bilen alo
nba a ni su ne fa a ye foyi tan hɛrɛ kɔ
jeliw
i san cɛkɔrɔba
i bɛ kɛnɛ ka cɛkɔrɔba
a jɛra cɛkɔrɔba la ka don ɲɔgɔn ye tarikala
mɛn san sanɔgɔ
ko las sun nɛgɛ kɛra foyi ye cɛkɔrɔba ka nin su ka san a kɔrɔkɛ ko so Ne kɛrɛfɛ cɛkɔrɔba ye ne tigɛ minɛ n'o ye maɲa ɲare jamusabugu la a bɛ yan a denw tulo bɛ ne mankan na ko bamanan na n k'an fa karew jira i la a y'a bolo kuru karew la k'a bɛɛ jira ne na kelen kelen a ko nin karew bɛ bɔ a ko ni sipɛriw nana u bɛ nin kare kelen bɔ tuguni ne nana yen a ye namasadanga kare min jira n na a y'a kun jira n na ka jigin a ko nin ne ka du ne ka du sira bɛ dɔ t'a la jamusa ɲare a denkɛ maɲa lotisiman don a ko a ye fɔ ne ka du la a k'a ci n ko maɲa y'o de kɛ k'ale ka du fɔlɔ ka ci maɲa y'a ka du di an ye mɛtiri fila tigɛ a ka du la yan an kɔrɔ afiriki kɔrɔ yan wuli ka taa lajɛ o ye dugutigi ye hali dugutigi tɛ dugutigi don anw bolo hali n'a y'a sɔrɔ a fa bɛ so kɔrɔ dugutigi don anw bolo ale jɛnna ko ale ka kɛ misali ye ko bɔn n'i bɛ tu tigɛ n'i bɛ forokura bɔ fɔlɔ si la jiri dɔ mɔlen ma maɲa ɲare i ni ce maɲa sɔnna k'a ka du di sira ka bɔ mun de ka ma dugudenw banna u ta ka di sira ka bɔ minnu bɛ nin sira bɔ dugu ka sira di mun na o tuma maa ka fisa ni maa ye wa Ne hakili an bɛ dɔ lahɔrɔma nɔ ala kɔni y'an sigiyɔrɔ kɛ yan ye mɛ n'an ma la ɲɔgɔn bolo ni an ma la ɲɔgɔn bolo dɔw ka du donda datugura yen k'a datugu mobili da dugu kɔnɔ bilayi mobili donna so kɔnɔ ka da tugu a da a bɛ jamusabugu yan ne b'a kalama a ye kare min bɔ kare min b'a bolo ni mobili don kare fɛ walahi a mobili bɛ so kɔnɔ da t'a bolo ka bɔ tuguni bilayi a tigi bɛ jamusabugu yan e mun faamuya o la a ye kare min bɔra k'a da ko nin ye kare o jira la a ye da bɔ o de kɔnɔ ka mobili san k'o don a ka du kɔnɔ dara walahi u ye da tugu a ka mobili da n'i ma da a la n'an ka taa n bɛ taa jira i la bi yan mun ye kare in datugu dɔ de ye kare in feere tuguni u y'a jɔ k'a datugu kare si mɛtiri kare dɔ ye disi ye a laban sisi ye o si mɛtiri minnu dira olu ma bɔ olu tora yen maa si tɛ yen i b'a fɔ n'i kare jamusabugu yan kare jɔlen foyi tɛ yen mɛtiri wɔɔrɔ du donda mɛ a ka gɛlɛn dugukolo ja o ja hɔrɔnya ɲɔgɔn tɛ yen dugukolo ja o jaladire ɲɔgɔn tɛ yen anw de b'a la ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ sigiyɔrɔ nɔfɛ sigiyɔrɔnin nɔfɛ dɔrɔn an bɛ maɲan fo k'a ni ce heyi dugu ye dugudenw de ye koyi n bɛ min fɔ aw ye maa tɛna dugu in baara anw kɔfɛ koyi a ye sɔn a ka sira di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔ ko to ɲɔgɔn ta la n'an ma ko to ɲɔgɔn ta la an bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ fu ala dun ko ten ko ale ala yafalen bɛ bɛɛ lajɛlen ma fo ni i ma nin fi ka yafa ɲɔgɔn ma i ye maa min tɔɲɔ fi ka yafa ɲɔgɔn ma an minnu ye an ta di sira ka bɔ anw ta fɛ maa man fisa ni maa ye koyi ala ka danfɛn de an bɛɛ lajɛlen o kare minnu dira anw ma n'an ye wari sara waa bi saba ni wolonwula du o du bɛɛ y'a sara reçu bɛ mɔgɔw bolo pour que i ka so nimoro sɔrɔ dɔw y'u ka wari sara dɔw y'u ka wari sara u ka du cira k'a ban ka du ci k'a ban sira bɔra du kan u ye wari sara u ma du sɔrɔ ne b'o kalama yan ne wulila ka se u ma n ko pan n ko du ko ɲɛ jumɛn ye hali sini ta ma bɔ sisi ma bɔ cɛ tun taara wari sara mɛri la a ka du tɛrɛn fila waa bi wolonwula ani duuru lotisiman wari waa tan ni duuru ani tɛrɛnsɔngɔ waa bi saba saba mɛ a kɛra cogo di an dun ɲɛ b'a la yɔrɔ minnu minɛna k'o kan ka di mɔgɔ ma mɛ an ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛɛ bɛ ka jɔ dara yɔrɔ bɛɛ de bɛ la ka jɔ yɔrɔ bɛɛ b'a la ka jɔ sira yɛrɛ de tɛ yen bilen N'i ye kɛɲɛ san bi k'i bɛ jigin dugumana na dara sira tɛ yen, cɛncɛn, a san dɔrɔn ko jamusabugu kɔda fo n'i bɔra pont tigɛ ka jigin pont kɔrɔlen fɛ kɔrɔ n'o tɛ yan sira tɛ yan bilen, a bɛ kɛ cogo di, sira ko kɛra cogo di sa, aw bɛ taa aw ka so cogo di ne balimakɛ, e min tulo bɛ ne mankan na i bɛ taa i ka so cogo di sa Ala hali moto min b'i bolo se ka don i ka du kɔnɔ f'i k'i maɲumako don i ka du kɔnɔ ee n'i y'a mɛn dugu sira don koyi lanbajugulu bɛɛ fɛn min don jama kunko don bamanan ma jɔ kunko tɛ fɛn dɔ bɛ yen n'an m'a fɔ ɲɔgɔn ye a fɔ kuma nafa t'a fɔli la o kama bi an ye aw ɲininka bi jamusabu ɛrɛdiresema min kɛra nin y'an san fila ye an b'a kɔnɔ san fila ta ma bɔ sisi ma bɔ foyi ma fɔ komini kɔnɔdenw ye a ɲɛ jumɛn ye hakili jumɛn bɛ aw la

nɛgɛ karafe Mɛmɛ Tarawele an b'a fɔ k'a ni ce dɔnkili na Daramani nafolo man ɲi dɛ nafolo man ɲi ni wari b'i kun n'i ma hakili sɔrɔ a b'i ni mɔgɔ kari ɲɔgɔn Dara foyi tɛ bɛnbaliya ye ni wariko tɛ aa a gɛlɛyara dɛ nafolo man ɲi dɛ ka anw fili ɲɔgɔn ma bɛɛ ko ne ta de ye tiɲɛ ye bɛɛ ko ne ta ye tiɲɛ ye aa ala kɛra baara ye Mɛmɛ Tarawele ne ye kɔrɔfɔ ye ne ye kɔnɔnin min ye ne maaw ta nɔfɛ ne ko tɛ maaw ta ko don n'o tɛ ka taa ne ka so kɔnɔ ne siyɔrɔ la dix mètres don fo ne ka da la Dara a tɛ wuli dɛ dix mètres ne ka da mɛtiri tan
allo Sumunu bisimila u tɛ ka kuma
an b'a ɲini Zorokɔrɔ Falaya Safo an sigilen bɛ olu ka dugukolo kan n'u ka ɲuman ye an ye kosɛbɛ u ka dugukolo diyara an ye u yɛrɛ fana ka sigi diyara an ye kosɛbɛ an nana ka sigi u fɛ o tiɲɛ ko hɔrɔnw don u bɛ se dunan ladon na o tiɲɛ donc a bɛ f'u ye u ka dunanw sɛgɛnnen don dɛ an sɛgɛnnen don min nana sigi mɔgɔ fɛ ko a ka sigi ka di ye
ni kɛra ka dugu n'a ye taara i bolo kɔnɔ u yɛlɛ da u ni jatigiw de ye o tiɲɛ u ka so ko filɛ ko dunanw na wa kuma ka fɔ tigilamɔgɔ fɛ n'o ye mɛri mɛri n'a ka kɔnsɛyew ye sigida ninnu bɛ se ka lakana cogoya min na ani sigida ninnu bɛ se ka siraw di ɲɔgɔn ma cogoya min na unhun, yanni an k'a kɛ kumakolon-kolon ye kɔfɛ un, diɲɛ bɛɛ tulo bɛ nin na bi bɛɛ tulo b'a la
fanga n'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la sigida mɔgɔw u ni tɔɔrɔlen don u degunnen don kojugu
mais n'an ma kuma aa o tɛ nɔ ye bilen dɛ N'a ɲɔgɔn sɔrɔ gda la cɛ cɛman jansa tuma ne bɛ mali dila fɛ tɛ mako la
ni faso i ka hali ni ɲumanya la
la bɛ a fɔ a fɔ hakilikilima na taa ni ta la kosɛbɛ
u baara kɛ a ye s walima n'a t'u bolo dala yɛrɛ O na a fɔ ko tiɲɛ la ja sigida mɔgɔ nin tɔɔrɔlen don ni cɛ donc an ka lajɛ an ka sira d'u ma sika foyi t'o la pour que an ka tila robinɛw sɔrɔ ni cɛ
an ka tila kuran potow sɔrɔ e a la
n'i y'a ye nin sigida ba ye walayi bamanan bɛ ka ye Jamusabugu maa bɛ Jamusabugu la bi ka taa fala ka taa Zorokoro yanfan na

Ɔ nka ni fanga nana k'a jira ko kare don ko a bɔra a bɔra est-ce ne se b'a la wa ayi non an b'a ɲini an ka sigida mɔgɔw ni dugu saba dugutigi walima alimami u bɛ yafa an ma ni ninnu kasi la a diyara an ye kojugu Tumani olu sera ka kuma an ka sigida mɔgɔ fɛ to ka se ka an ka sira ninnu bɔ k'u ka duuru ka se ka ja ni cɛ o bɛ diya an ye wa Sumunu Pa ka ka da yan ko ni ce
ni ce ne kana fɛ t s sun an b'a fɔ ne jurukan na kan ni ce a ye min fɔ dɔrɔnya ye k masa ka don anw fɛ yan fɔlɔ sira de ten dara sima waati maa dɔ n kan bɔ k'u bɛ kuran di an ma yan so n'a kan bɔ ko n'aw tilala an bɛ kuran don aw ka kari bɛɛ kɔnɔ dɔrɔn ne b'a kalama a ko ni aw ka kare lotissement banna kuran bɛ di aw ma an bɛna kuran di aw ma pour an ka dɔ sɔrɔ sani feere don anw ɲɛ la quoi quoi an kɔni baara Maramu wele ka na projet fila na u ka kuran projet fila na k'u bɛ kuran d'an ma Bala nana dɔ ye an ye dɔw sɔrɔ mɛ baara in kɛlen san cɛ san fila kɔnɔ kuran ma se ka don ma se ka don du kɔnɔ parce que sira tɛ ka taa sira bɛ mini anw kɛlen bɛ ka courant ta yɔrɔ min fo mairie ka so Dara n'i y'an ka courant fili nacogo ye i hinɛ bɛ don i yɛrɛ la an y'a gosi kɛrɛfɛ ka na ka tila ka turu cɛ ka tila ka turu cɛ ka na a laban na pan place kunna ka na ka a yan nɔ parce que kare tɛ yen ka na courant fili doncogo la mɛ an bɛɛ de b'a kalama u ye dingɛ de soli mairie ka yɔrɔ la ka na ka kɔtini yɛlɛ ka bɔ cɛkɔrɔba yɔrɔ fɛ ka jigin ten ka na sugu kɔnɔ ka tila ka turu cɛ ka taa eh, place la ka ka da so sanfɛ ka na parce que kare min ka na an fɛ yan n'an bɛ courant sɔrɔ kare tɛ yen fo siraba fɛ zani ce fili mɛtiri ba kelen ni kɔ a ka ca n'o ye mais a kɛra cogo di k'a sɔrɔ a tun t'o bɔ mais kuran tɛ se ka taa parce que sira tɛ yen jamusabugu yan fɛ ko tɛ n'o y'an ka fan ye kuran tɛ se ka taa yen kuran tɛ se ka taa yen parce que kare tɛ yen kare tɛ yen a bɛɛ faga fagara a bɛɛ datugura dɔɔni dɔrɔn u bɛ kare faga u bɛ boli dɔrɔn u b'a faga u bɛ boli dɔrɔn u b'a faga bɔn e b'a fa fa sa e bɛ taa kuran pa jɔn ka du kɔnɔ k' taa kuran i ka so hali n'i ka di kɛra kuran i ka so sira tɛ ka taa sira tɛ an ka fanfɛ anw fana ka fisa ni dɔw ye an ka fisa ni yɔrɔ dɔw ye parce que i bɛ taa ne fɛ ka taa mun ka taa ne ka so mais dɔw fɛ kare yɛrɛ tɛ yen dɔw ka du kare bɛ se ka bɛn ka ban bɛn dɔw ka du kɔnɔna ye o sigi diya wa maa min kare ban bɛn i ka du kɔnɔna ye ni ala m'an kisi ko mana don min bɔda bɛ min i ka so a y'a jateminɛ sa ɲɛmaaw aw y'a filɛ sa aw k'an filɛ ala kama sa heyi anw nana aw ka dugu ja de kama koyi dugu ja de anw si ni a ma ɲɛ a y'a ɲɛfɔ an ye dɛ an k'an yɛrɛ ta sani tile ka gan an na A y'a lajɛ tumani ka fɛn don dɛ n'i ye ne ka bolo ɲɔgɔnjɛ ni kuyate kulu bɛɛ lamɛnbaa jɛkulu ani su arajo bɛɛ fɛn min don jama kunko don ne kelen kunko tɛ ne bɛ k'a fɔ ne kelen kunko tɛ anw bɛɛ kunko don jamusabugu redressement fɔli namarabugu tɛ yen namaraso tɛ yen a ti a ti laban namara ma kɛ yɔrɔ a bi a bi a bi namara mana kɛ cogo cogo dɔrɔn cɛn bi n'a minɛ don dɔ nkalon tigɛ nkalon tigɛ san ba kelen cɛn b'a minɛ sɔgɔmada kelen waati min cɛn bi bange maa o maa bi ka janfa don sigiɲɔgɔn na wala ka janfa don balimaw na sigida ko la dɔrɔn don dɔ cɛn bi bange an b'o fɔ dɛ hali an dɛsɛra k'o fɔ n'i ye nkalon tigɛ ka wuli k'i jɔ ka wali saga sen kari tilegan fɛ ala b'i ka misi musokɔrɔba sen kari diɲɛ bɛɛ ɲɛ na maa si tɛ ko min ka du dɔrɔn fo jamusabugu yan bɛɛ y'i ta san wari la a mais mun kosɔn an y'a san an y'a san wari la sira min bɔra dɔw sɔn ta ka ci dɔw ma sɔn ta ka ci mun de y'o kɛ ka dugu ka baara ba wuli ka se baaralankolon ye fo bala bɛ maloya ka na jamusabugu bala a bɛ maloya ka na jamusabugu walayi ni bala n'a jɔ n ko bala k'i jɔ a b'a fɔ bamanan kana jigi n na n seko t'a la haramu bala konare ne dɔgɔcɛ ne dɔgɔ ɲininka ne ne b'a makɔnɔ quoi m'a dɔn kojugu ka baara ba sanga wuli ka baara baw la n'o kɛ baaralankolon ye ka balo ɲɔgɔn ci k'an kana kuma dabi bɛ k'an dun soso bɛ k'an dun k'an kana kuma soso debi a kɛra cogo di mais ne b'a ɲini aw fɛ lamɛnbajɛkulu ne kunko tɛ koyi an bɛɛ kunko don n y'o de fɔ a na ko ne ka du ne bɛ taa yɔrɔ min ne siyɔrɔ kare bɛ ne ka da la Dara kare belebele bɛ ne ka da la ne mais maa minnu da ni kare dɔrɔn hinɛ de bɛ ne la ne sigiɲɔgɔn dɔ bɛ si ma se u tɛ se ka b'u ka da fɛ u ka da six mètres de u bɛ bɔ da fɛ ka t'u ka so mɔbili bɛ minnu bolo u bɛ mɔbili de jɔ yɔrɔ wɛrɛ ka t'u ka so mɔbili tɛ se ka t'u ka du kɔnɔ o six mètres min fana dira o kare ma se ka bɔ a kɛra cogo di mais a ye mɔbili bila a ka karew bɔ an ɲɛ sa mɔbilibaw bɛ a bolo kaban a ye a bila ka yɔrɔ bɔ sira ka bɔ dugu ka ɲɛ kuran ka taa dugu kɔnɔ ji ka taa lafiya ka kɛ dɔgɔtɔrɔso ka jɔ ko ka nɔgɔya mais o tɛ Jamusabugu dɛ Dara dɔgɔtɔrɔso min filɛ duguma n'i bɛ taa duguma dɔgɔtɔrɔso in na Dara An ka kɔda dugu na tugun n'i b'i munumunu fo ka jɛn nege ban i la sira tɛ yen ka taa dɔgɔtɔrɔso la, sira tɛ yen, n'i ka muso banna i bolo sufɛ n'i ma kɔlɔsi lamini mini fɛ i muso bɛ sa i kun parce que sira tɛ yen, ɔ an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ don o don ko an bɛna ɲɔgɔn ye an bɛna ɲɔgɔn ye a kɛra cogo di, ne b'a dɔn kuma in man di maa caman ye bawo tiɲɛ kuma maa caman tɛ tiɲɛ fɛ, tiɲɛ kuma de man di maa caman ye fo an k'a namara k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ, an bɛ t'o la fo ka taa fo diɲɛ bɛ ban k'an to namara in na

bɛɛ b'a kuma fɔ a ka so kɔnɔ nka maa si ma sɔn ka kuma nin kuma nin tuma nin tɛ a ma kɛ baara ye Jamusabugu dugu belebeleba dɛ aw bɛɛ b'a kɔnɔ mais mun na tɛ kuma mun na de tɛ kuma fo maa kelen ka kuma o ye a kɛra cogo di sa cɛ kuma fɔ cɛw ye sa cɛ duman dan ka taa.

A y'an ka émission in mɛn émission in diyara an ye kosɛbɛ, a diyara an ye,
parce que sira ko in a ka gɛlɛn Jamusabugu la kosɛbɛ, unhun, anw yɛrɛ ye dunanw ye sa mais ni sira bɔra vraiment dugu bɛ diya, o ye tiɲɛ ye, n'a fɔra ko nin duguba dɛ sira tɛ yen vraiment faamaw u k'a lajɛ an ye kosɛbɛ koyi, unhun, ne tɛ se ka bɛrɛ fɔ kuma min fɔ a yɛrɛ bɛ nisɔndiya kosɛbɛ, unhun, parce que hali n'i yɛrɛ man kɛnɛ n'a fɔra i ka jigin ka taa yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko sira tɛ yen, an, aa ni faamaw m'a lajɛ an ye a bɛ an dabali ban kosɛbɛ kosɛbɛ, ayiwa kuma ye nin ye, parce que ni ne yɛrɛ y'a ye dugu kɔnɔ, un, aa dunan bɛ dugu kɔnɔ ka caya mais sira tɛ yen, sira tɛ yen, aa a b'an dabali ban kosɛbɛ dɛ, nin ye tiɲɛ ye, an yɛrɛ tun bɛ Serekoli yɔrɔ la Bura ka yɔrɔ la vraiment n ye émission in mɛn a diyara n ye kosɛbɛ, un, ko Bura ni su, n ko vraiment n ko fɔ n ka kuma émission in na quoi vraiment i tɔgɔ di?
Ne tɔgɔ Abilaye Jara, i Jara Abilaye, ɔɔ, Ala k'an to ɲɔgɔn ye

wa dugu diya ye dugudenw ye ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka siraba bɔ ka ɲɔgɔn la denw kalan kalanko ɲuman na n'o ye bonya ni kodɔn kalan ye dugu diya dugudenw ye koyi denmisɛnw an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ anw bɛnna ka bɛnkan min di an k'o dafa ɲɔgɔn ye layidu ye juru de ye Safo ka ɲɛtaa ye Safokadenw ye Safo ka denw de bɛ Safo kɛ sanbala ɲɔgɔn ye n'i y'a ta k'a lajɛ Jamusabugu maa ka ca hakɛ tɛ maa na taa sugu kɔnɔ sɔgɔma fɛ i b'a sɔrɔ ma to hadamaden la a bɛɛ Jamusabugukaw ye ka kana ye olu sugu yɔrɔ dɔw kɛ dɔw bɛ na nasan Dara u ka so sira t'u ka du kɔnɔ nasanna ninnu f'u hinɛ bɛ don i la u bɛ taa munumunu ka munumunu ka mun ko kotɛ i ko kotɛ ka n'u ka so sira tɛ yen b'a la

dugu tɛ taa ɲɛ dugudenw kɔ de dugu tɛ taa ɲɛ dugudenw kɔ de jamana tɛ taa ɲɛ jamanadenw kɔ de ko safo tɛ taa ɲɛ safodenw kɔ safo ne ye karafe ye komini tɛ ɲɛ kominidenw kɔ diyagoya de ye aw ye n dɛmɛ n ka wari la kun b'i yɛrɛ bolo an ye misɛnman min bɔ k'o di an ka baara ka kɛ o kɔnɔ an ka t'o bonya kɔnɔ b'an wasa Foyer des jeunes tɛ an bolo, ayiwa, hali haramata kaburudo o tɛ an Safokaw tɔgɔ la, o ye baara ye, kabako yala an denmisɛnw ka taga ɲɛ o de man di aw ye wa? yala an denmisɛnw ka foyer des jeunes ko a bɛ kɛ cogo di? ou bien an tɛ commune kɔnɔ den dɔ ye? an b'a ɲini aw fɛ Safo dugukolo ko a ferekelen don, a bɛ ɲɛnabɔ wa a tɛ ɲɛnabɔ? Allo! Aw dun nana kɛnɛ kan. Walekum salam! An! Burama Jara, Burama Jara. Burama i Jara. Ɔɔ!
Bisimila! Est ce que plan bɔlen bɛna sira min bɔ tan ni mairie yɛrɛ bɛna a bɔ wa ou bien? Ɔɔ! Mais mairie ye sira min jira n ko dɔ bɛ k'o jɔ tuguni de. Ɔɔ! Mais mairie de, mairie ni commission de y'a ka plan bɔ mais est ce que ni mairie yɛrɛ mɔgɔw mana bɔ, u bɛna se k'a bɔ u yɛrɛ ye wa? Awɔ! Kuma de bɛ yen o, an bɛ jɛ ka kuma de. A tɛna na bɔ u yɛrɛ, mairie de ka kan ka na sisan ka na u ye plan min bɔ u b'a di

Dara ne bɛ foli kɛ bɛɛ bi su in na ka bɛɛ waleɲuman dɔn nka ne fari ma walawala n ka bi su in na ka jɛmukan na fiyewu munna n fari ma walawala Dara jugu min bɛ kominidenw kan ne de ta ka kuma o kan bi n'o ye Jamusabugu sigidamɔgɔw ye nka ɲɛna ye maa yɛrɛ weele k'a bɛɛ tɛmɛ maa wɔɔrɔ kan a tɛ tɛmɛ maa wɔɔrɔ kan Jamusabugu maa ka ca maa ba tan ni bi lu semaine in kɔnɔ an y'an ka baara bila ka tile nɔfɛ yala pour que an ka so kana ci an y'o kɛ an bɛɛ an bɛɛ ye baara to yen ka tugu kɔ n'a fɔra don min k'u b'i ka kare kɔnɔ i b'i ka kare kɔnɔ ye o don i bɛ tile nɔfɛ yala la an y'o kɛ k'an la an dalakan di layidu an ne ye min fɔ k'o di anw sɔnna ko anw ye yɔrɔ san aw bolo anw ye yɔrɔ san forotigiw bolo n'olu bɛ tiɲɛ sɔn bi an ye yɔrɔ san aw bolo forotigiw bolo u y'a feere an ma mairie tila k'a feere an ma an y'a san mairie bolo tuguni Dara Jamusabugu lotissement bi m'a f'i ye ala de bɛ yen ne de ye Jamusabugu lotissement fɔ n da kɔnɔ ni Mɔri Jara ne ye Maɲan weele siɲɛ saba Maɲan bɛ yan ne y'a weele siɲɛ saba n ko Maɲan i ka dugu ka d'an ye kojugu n ko nka sira t'i ka dugu la dɛ n ko fari de i ka yɔrɔ lotissé siɲɛ fɔlɔ a ko tɛse a bɛ yan maɲan yɛrɛ bɛ yan filanan ko n tɛ se sabanan ko n tɛ se tako saba dafara n ko tɛ basi an ye bɛlɛdugutɔn sigi don min na bɛlɛdugutɔn sigira don min na isu tarawele ka so misiri kɛrɛfɛ o ye réunion daminɛ ne k'u ma ko bɛlɛdugu a ye wuli k'a jɔ a k'a ka bɛlɛdugu sabati jamusabugu n ko a ka sira bɔ jamusabugu n ko bawo maɲan kelen tɛ se n ko don dɔ bɛ na an bɛ ɲɔgɔn sɔgɔ ni muru ye yan sirako la ne de y'a fɔ ne cɛ sisan ko tɛ o ye nkalon ye n ye kuma fɔ yɔrɔ min na n yɛrɛ wuli k'i jɔ dogin n yɛrɛ wuli k'i jɔ ko a bɛ bala wele ka na baara kɛ bala nana baara kɛ an bɛnkan kɛra min ye o ye an ka waa wɔɔrɔ ni kɛmɛ saba sara de ye ne b'a fɔ bi waa wɔɔrɔ ni kɛmɛ saba an bɛnna o kan mais commission na tuguni ko an k'a kɛ waa wolonwula ni kɛmɛ duuru ye ko pour que maa min bɛ tugu bala kɔ olu ka dɔ sɔrɔ ka dun an sɔnna o ma an ma ban mairie ko an ka waa bi saba saba sara o y'a sɔrɔ mairie ye ɲɔgɔn ye kɛ ko dɔw ko waa bi duuru dɔw ko waa bi naani non nin yɔrɔ banna o a to yen dɔw ko waa bi duuru a déranger dɔw ko waa bi duuru mais maire min b'an kunna sisan ani Sogoba Kane nin bugu la olu de ko non k'a kɛ waa bi saba saba ye olu sɔnna délégation u sɔnna ka wari a kɛ waa bi saba saba ye k'an k'o sara mairie ye pour que an ka yɔrɔ numéro sɔrɔ. mais an y'o wari sara mairie ye mais o sira min dira an ma bala fɛ dɔw ko olu ka so de tɛ ci minɛ ko tɛ bɔ mɔgɔ dɔ ko so ti sira tɛ bɔ mais a kɛra cogo di anw dun ta cira anw sɔnna an ta ka ci anw sɔnna fana ka wari sara mais anw sɔnna ka wari sara mais sɔn ma kɛ dɔw ta cili ma sira min fana bɔra k'o jira an na u tila k'o siraw datugu an ɲɛ tuguni k'an bila ɲɔgɔn na ka sigiɲɔgɔnw bila ɲɔgɔn na anw de karila ɲɔgɔn na sisan anw yɛrɛ anw minnu sitan bila ɲɔgɔn na wa an bɛ kɛlɛ de don o don an bɛ kɛlɛ la don o don anw anw bɛ kɛlɛ la dugu jɛ o jɛ anw sigida maaw bawo maa si t'a fɛ i ta ka ci sira dun bɔli ye jagoya dugu kɔnɔ e bɛ n'i ka so i bɛ na sira de fɛ n'i ka so e bɛ n'i ka du kɔnɔ i bɛ na sira de fɛ n'i ka du kɔnɔ ni sira tɛ i ka du tɛ yen ɔ sira min bɔra an k'o tɛ sɔn o ma an ko sira tɛ b'an ka du kan anw sɔnna dɔw ka misiri cira yan misiri k'a ci jamusabugu yan ka misiri ci ka sira bɔ a kan bilahi talahi ni kuranɛ cɛ misiri ka ci ka sira bɔ a kan mais dɔw k'u ka du tɛ ci dɔw fana y'u ka sira min bɔra n'o ye dix mètres dɔw ye dɔ ta ka fara u ka du kan mais a kɛra cogo di est ce que maa ka fisa ni maa ye wa donc n'a dabɔ min kama dɔrɔn pour que an k'a faamuya k'a fɔ vraiment degun bɛ anw kan Degun bɛ jamusabugu kan bi degun bɛ an kan sirako don sira tɛ jamusabugu sira tɛ yen sira tɛ fan si fɛ n'i bɔra k'i bɛ taa kɔ kɔnɔ sira tɛ yen n'i bɛ na jamusabugu sira tɛ yen sira tɛ fan si fɛ sirako banna bi pewu sira tɛ jamusabugu o tuma an b'a ɲini maire fɛ maire n'a ka jama u ka mobili ta joona carré minnu jirala k'olu ka yɔrɔ bɔ an ye ala kama kira kama maire n'a ka jama u ka manda tɔ ye kalo segin ye tɔ ye huit mois de kalo segin mɛri ka manda tɔ ye kalo segin ye mɛ u k'a lajɛ u ka an ka siraw bɔ an ye an b'u deli ala kama kira kama an b'a ɲini komisiyɔn mɔgɔw fɛ u k'a kɛ u ka dugudenw wele u ka ɲɛfɔ dugudenw ye ala kama komisiyɔn mɔgɔw u k'a kɛ ala kama u ka dugudenw wele baara kɛcogo u k'a ɲɛf'u ye n'o tɛ an degunna dɛ an bɛ degun kɔnɔ bi ni ɲɔgɔn ye tigɛ an ma taa an da kɔnɔ bi taa an b'a bila ka n'an b'a fɔ woloma don ni a diyara ala ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wa ko ye ala ta ye han ne jigi bɛ ala de kan n tɛ maa kan ni ala tɛ ala k'an bɔ su la